ine Siteliya Kamwendo ndimakhala ku chiguma market mudzi wa nankhumi nkhani imene ndakubwereserani yokuti ndidziwitseni kuti ndili ndi ana atatu chomwe chinachitika pamenepo ndili oyembekezera ndili ndi miyezi 4 ndinapita ku chipatala kuyamba sikelo ku Thyolo ku lisechi chipatala cha lisechi chaching'ono basi anandiuza kuti mimbayi tikuona yayikulu miyezi 4 ndikuti ee ni miyezi 4 yomweyo ndiyenenso chana kundithandiza basi ndanyamuka kumabwera ndiye nditapitakonso ngati mwezi wa seven anandiuza kuti "Ah, mimba iyi koma tikuona kuti ndi yayikulu mukunena kuti mwezi wa seven ni mwezi wa seven imene mukunenera munthu tikuona mimba iyi ndi yayikulu sizani sizigwirizana mukunena zona tafoluza sinayiwali bwinobwino ndi kuti ayi sinayiwali bwinobwino koma mwezi wa seven ndiye anandilembera pepala kuti mupite chipatala chachikulu cha Thyolo kuti akakujambuleni akakuoneni mimbayi ndiye ndinalephera kupitako ku Thyolo chifukwa cha transport ndiye ndinabwera kuno kumakhala ndabwera kuno kumakhala ndinapita kuchipatala ndinali pa 12 pa 28 ndi pamene matenda anayamba pa 28 paja ndinanyamuka usiku kupita kuchipatala ku Limbe ku Limbe matenda aja anatiuza kuti anazizira nde ku Limbe anatiuza kuti ayi muyenera kupita kuti ku Queens ni mimba imene tikuonera titapita ku Queens titakhala kumene kuja anatiuza kuti a ni mmene zilili mboni matenda azizira mabwasikachaja ndinauza kuti ah, sana ndimene ndipo tikakuti ah, ni mmene poti matenda azizira mimba iyiso ndi yaikulu apapa muyeneka kunyamuka kupita kuchipatala chachikulu ku queens anatilembera tidafika kuchipatala ku queens ku queens kuja nafika kumene kuja Limbe kukulo tinagona konko uku tinanyamuka kukati cha maleveni koloko leveni koloko inali ya masana tafika kumene kuja ndi pamene amatilembera anatiuza kuti agadiyeni anu ayeneka kukhala panja ife tikakuoneni inuyo nde ndalowa mchipatala natizika dokota wamkulu anatiuza kuti tiye ndikakuyezeni chani kompyuta ni mimba imene ikuonekera tapita kompyuta anayeza nakhalako ndithu cha mma 11 koloko mpaka na 5 koloko akuti a ni mmene zilili mimbayi tikuona yaikulu komanso umu tikuona kuti mimbayi mubereka ana awiri ana awiriwo winayo 3.8 winanso 3.8 komano apapa sizoyeneka kuti chani munyamuke mupite ku nyumba nde ndinawauza kuti ah, masiku koma ndiosakwana mwina kapena tiyeneka kukadikirira akuti ayi muyeneka apapa mukhale mchipatala momo kuti lachitatu tiyeneka kukupangani chani operation nde titakhala mchipatala muja lachitatu limenelo lachinayi lachisanu matenda ajaso anakhala ngati anayambira mchipatala mommuja atayambira mchipatala muja anatiuza kuti matenda ajaso anazizira nde atazizira ndi pamene anakatipatsa malo kuleba kuleba kuja kumakakhala kumeneja kumakadikirira ngati tidikire ku theatre takhala kuleba kuja matendanso anayamba akhala ngati azizira ndiye dokota wamkulu anabwera ali "Ah, apapa mmene zililimu tikuona kuti simuli bwino nde apapa chimene chingachitike leroli musadye china chilichonse phala mchipatala musalandire kuti masana ano mwina tikakupangeni chani operation fukwa uku kwadzadza operation ku ndiye mudikirire ndiye titadikirira cha ma to seven tinamuona dokota wamkulu atabwera ananditengera panjinga kupita ku theater kuja atandijambula ndi pamene anaona kuti ana awiri koma ukoko ku bali ku theater pochira ana atatu anati winayo anambereka nzake pamwamba wina anali mbali yayekha inali cha ma seven ko to seven ya mazulo seven ko inali isanakwane ndi pamene amati ana awiri kenako ataona ali ndi ana atatu mwana winayo anatani anambereka nzake wina anali pamwamba pa nzake koma winayo anali mbali ya yekha zitatero basi ana aja anatenga ana aja mayi yanga ndikupita kukasiya ngati ku kangaroo chifukwa madeti ana ana anabadwawo anali ngati madeti osakwana anabadwa 8 months winayo anabadwa ndi 3.2 winayo 2.2 winayo 1.2 ndiye anapita ku kangaroo kumeneko anakhalako two days atachoka kumene kuti ataona anaona kuti ayi anawo ndi amphamvu kangaroo konso anaona kuti ayi asayeneka kukhala kangaroo chifukwa chokuti anawo tikuona kuti anawo ndi amphamvu ndiye muyeneka kupita nawo kwa mayi awo ngati mayi awo apeza bwino mutani azikayamwisa tapita mmene kuja anabweretsa ana aja nkumayamwisa lachinayi lake operation amandipanga linali lolemba lachinayi ndi pamene amatitulusa mchipatala akuti muyeneka kutani kupita koma muyendere dongosolo mukapange muyende ndondomeko ya mchipatala ndondomeko ya mchipatala muzikayika nawo kumimba chifukwa anawo ndiosakhwima sanakwane masiku anawo mwana mukasamalire chifukwa ndiosakwana masiku apapa tingokupatsani date mukamatuluka kuti anawo mupita nawo chipatala cha ku Limbe check up muzikapangira kumeneko chifukwa kunoko ndi transport kwakhala ngati kwatalika komanso mwayandikira inu ndi ku Limbeko ndi chipatala chaching'ono chimene titakulembereni muzikapanga kumeneko titabwera kunoko ndi pamene tinakhala wiki yoyambayo imene anandiwuza kuti ndipite ku check up ya kangaroo ndinalephera chifukwa chokuti bala linali lisanapole mayendedwe anganso anali ngati ovuta transportnso ndinali ndilibe ndiye ndinakhala kuno osapita kuchipatala chakuti madokotala aja akacheka ana aja ndiye nditakhala ngati ndapezakobe bwino wiki inayo anandilemberanso ndinapezeka kuti ndinalephera chifukwa cha transport chifukwa kuchokera kwathuko kufika ku Limbeko ndi kamtunda wautali chifukwa sindingathe kuyenda wapansi imafunika transport ndiye atandilemberanso ndiye ndinapezeka kuti akutchalitchi anabwera anandithandiza ndi ndalama nditafotokozera anandithandiza ndi ndalama ndalama ija inapezeka transport ndinapita ku chipatala ku Limbe ku chipatala ku Limbe kuja nditafika kumene kuja anyidatani ndimafuna ndipange nawo check up ya kangaroo chifukwa ana anabadwa kukwenzi masiku osakwana ndiye nditapita kumene kuja anapezeka kuti ana aja anapezeka kuti makeji nso afika osaja anapezeka kuti osaja ndi matutu chifukwa chakudya chinali changati chovuta komanso mkaka sumatuluka m'mawere mkaka kutuluka kwake kunali kovuta ndiye anakhala ngati ana aja atsika madokotala anandikalipira bwanji ndinati ayi bambo awo anawa anathawa chakudyanso nchovuta komanso ineyo kuti ndingapeze chinthu ndingapeze ngati maganyu ndikovutirako ndi ana komanso kuti ndikapeze chokudya ndiyovuta chifukwa chokuti sindipanga china chilichonse ndalama ndiyovuta ndiye anandikalipira kuti anawa ati mutha kuwaluza pa anawa mati uje nkeji wawo anabada mokwanirabe koma apezeka asika bwanji ndiye apapa chimene mungachite mupitenso ku nyumba koma muyeneka muzikatani muzikafundisa ngati zotentha muzikayika kumimba pafupipafupi ndinauza adokota kuti zofunda ndi zovuta komanso ana alibe ngati mashawero kuyendera ngati nsalu zotenthazo zinali ngati zovutirakonso bwanji mkaka kumapezeka ndinauza kuti "Eh, mkaka ndiovutabe ali muyeneka kumafinyira mkapu ndati "Ah, mkapumu sikumakwana mkaka ndiochepa ndi ana atatu mayamwisidwe akumakhala utani ovuta komanso mkaka sukupanga chifukwa chokuti ndikumadya pasiku kamodzi ndikadya masana mwina madzuloso osadya mamawa onse kungokhala kumakadya masana ntabwera kuno kukhala napitanso ngati check up ya kangaroo kukawaonanso ndi pamene amaona kuti makeji awo akwana 2.5 ya boma ija imene amaganizira ndi apapa ndi pamene amati mutha kubweranso siku lina lililonse utani tiseke ngati check up ya kangaroo nde sindinapiteko chifukwa cha transport chabwino mwafotokoza kunena kuti bambo anawa anathawa zinakhala bwanji kuti afike pothawa anathawa chifukwa chani bambo awo anawa mmene tinapita ife ku chipatala tinapeza atathawa anathawa kupita kukakwatira mkazi wina atamva kuti kuli ana atatu anaona kuti ati chisamaliro ndiwo amapangira za ulimi ndi anaona kuti chisamaliro ndiwo nchovutirako ndi ana atatu chizo ndiwo anathawa kuti ati sangakwanirise atamva kuti ndabereka ana atatu mmene tinali ku chipatala mmene timabwera kuno atamva uthenga umenewu anathawa kuti chisamaliro sangathe kukwanisa chifukwa chokuti iwo sali pa ntchito ina iliyonse amadalira ngati za ulimi nde ulimi umayendera ngati season chabwino mwina kuthawa kumene anathawa bambo ana atatuwa anathawira kuti achibale awo munawafunsa bambo kumene anathawira sitikuziwa achibale awo titafunsa anayankhulanso kuti ife sitikuziwa china chilichonse kumene kwathawira amenewa sadatisanzike amuna anuwa chithawireni sakupezekayi koma pamveka mphekesera kuti akupezekeradi kundata akwatira mkazi wina chabwino ndeno mwina chikuthawireni pamene ankathawa anakusiyani zinthu mwina kaya zakudya kaya chani malinga ndi kuti anawa mwina pochoka kuchipatalako muthandizike nawo ayi mmene timabwera kuchipatala mmene amathawa sanasiye china chilichonse tinapeza china chilichonse palibe olo chokudya sitinapeze chokudya china chilichonse chinali ngati chovuta komanso zovala china chilichonse olo nsalu panalibe china chilichonse olo ngati beseni yochapiramo panalibenso china chilichonse Chabwino, mwafotokoza kunena kuti mkaka umakhala ovuta pa tsiku mumadya kamodzi mwina mamawa osadya mudya masana okha mazuloso osadya zimene zochitisa kuti mkaka uzituluka wochepa ana sakumayamwa mokwanira tatambasulani kunena kuti mavuto azakudya zikuti bwanji mavuto azakudya ndiovutirapo fukwa kunoko ngatiso kumuzi komanso munthu wokuti sindikupanga china chilichonse ndikungokhala tikumadya pasiku kamodzi mwina tikathandizidwanso ndi anthu siku limene ngati suthandizidwa ndi anthu ndi kuti sudya china chilichonse zuwa lonse ndi mayamwisidwe zimakhalabe ngati zovuta kuti mkaka ubwere m'mawere ndi kupezeka kuti masikelo ana akumakhala ngati akusikiranso kawiri anthu amene akumakuthandizani akumakuthandizani motani komanso amakhala anthu ochokera kuti anthu amene akumandithandiza akumakhala ngati am'mudzi mwathu momwe muno ena amene akuchimva akumatha kutapa mwina ngati ufa mbale kubweresa ena akumatha kubweresa mwina sopo mwiri kuti mwina muchapire tsiku ngati la lero komanso ena akumakhala ngati kungotithandiza kutunga ngati madzi pakhomo chifukwa chokuti nachitidwa operation magwiridwe a ntchito akumakhala ngati ovuta adokota anandiuza kuti ndisagwire kaye ntchito chifukwa chokuti balalo liyeneka kupola kaye ndi anthu akutithandiza akumatithandiza ngati munjira ngati zimenezi ndiye tiyerekeze mmene ndikuonera apapa mkitchini chibwerereni sindikuonapo utsi wina uliwonse komanso sindikuona chizindikiro choonetsa kuti muno mwaphikidwa lero lero mwadya chani inu lero mmawa onse uno sinadye china chilichonse apapa tikudikira tinapatsidwa ufa wina wake mbale ndiye tidikira tiphike tidye nsima moti cha mmawa simunadye nkhale phala ayi phala sindinadye chabwino ndeno mwina zimenezi zikumakhuza bwanji umoyo wanu ndi umoyo wa anawo zikumandikhuza kwambiri chifukwa chokuti anawo anabadwa ngati masiku osakwana ndiye ngati ine ndisakudya mokwanira anawo sangapeze mkaka mokwanira chifukwa chokuti makeji a anawo atha kumakhala ngati akusika
mmene ndimafika ndawapeza kuti onse amalira kwambiri amalira chifukwa chani onsewa amalira kwambiri chifukwa bere ndi limodzi ukayamwisa akumakhala osakhuta chifukwa chokuti ine madyedwe ndi ovutirapo ndiye olo muyamwise wina kumusiya apa apezeka kuti wina akulirabe chifukwa chokuti anawo sakukhuta mkaka kumabwera ngati ochepa monga kusowa pogona pogona pokhala pamodzi tigonera ngati mphasa zofunda ndi zochepa mayi anga ine ndi anawo timafunda chofunda chimodzi komanso zoyala pansi timayala ngati nsalu zoyalira zogonera tilibenso pogona pake ndi pamphasa ndikuona zoti nyumba yanu ilibe simenti ndi fumbi lenileni zifuwa ndi anawa zikumakhala bwanji kuti kugona kumagona pansi zikumakhala bwanji mbali ya fumbi anawo pena zifuwa kumakhosomola chifukwa cha zoyala zosakwanira komanso zofunda zosakuyenera anawo akumakhosomola chifukwa cha ngati zoyala zosakwanira pansi nyumba iso ndichifukwa ndi yadothi ndi anawo akumakhosomola chifukwa cha zoyala zochepa ndi dothi fumbiro mapezeka kuti anawo kumakhosomola chifukwa cha dothi nyumba ya dothi mwafotokoza nena kuti chofunda ndi chimodzi bulangete inu lomwelo mayi anu amene akusamalirani lomwelo komanso ana atatu ndiyeno mafundisidwe tikufuna tidziwe pofundisa apa mukumakwanira bwinobwino kapena zikumakhala bwanji anawo mumagoneka mbali yake iti anawo timasiya pakati ine kumakhala mbali koma mwina ifenso chofunda sichikumatipezera timafunda ngati nsalu chifukwa bulangeti ndilochepera ndiye ndi ana atatu ndi makolo zikukhala ngati zovutirako kuti tingapange kufunda bwino muno mokwanira blanket ake ndilotani mablanket ake omwewa basi mablanket ake ndi omwewa achipironi osati blanket ngati la choniyo ayi ndimene tikumafunda tonse limodzi lomwelo blanket limene lija tikudziwa kuti si lamphamvu limazizira zikumatha bwanji ndi anawo usiku tikumayika nsalu pamwamba kuti mwina mwake ana athe kumva kutentha ndiyeno langizo limene anakupatsani lonena kuti anawa akuyenera kumakhala potentha kamba kuti anabadwa ma kg osakwanira zimenezo mukuzitsatira bwinobwino zikutheka bwinobwino tikuzitsatira koma sizikutheka chifukwa cha ngati zofunda kunena kuti zakutira kuti azimva kutentha komano zikulephereka malangizo timatha kuwasiya pamimba koma ngati zowakutira zotenthazo nde zikumavuta chifukwa chokuti zofundazo ndizoperewera munakamba pakunena kuti zovala za anawa ndi zochepa zikumakhala bwanji kumbali ya zovala zovala ndizochepa tinathandizidwa ngati kuchipatala nthawi imene timabwera koma zovalazo tikumayanika zinazo tikumangoyanika wina akavala kuti wina asavale chifukwa zovalazo ndi zochepa sizingakwane ana atatu zikumakhala bwanji mwana zokuti wina akavala muchiyanike wina avale ana atatu sizikumakwanira zovalazo zilipo zingati zovalazo ndi zochepa zilipo teni tikamuveka winayo tikayanika tikumapezeka kuti kumuvekanso winayo ndikukayanika pa nthawi imene akufuna kukasamba akakuzani pamene tikumayanikapo mmamawa wake akapanga zimenezo tikumalawira ngati nkuzichapa kuyanika kudika kuti ziume zikauma ndi pamene timasambitsa ana aja ndikuwavekanso kutanthauza kuti ilipo nthawi imene akumakhala osavaliratu anawa kudika zovala zawo ziume ee kumakhalapo nthawi kumadikira zovala zawozo kuti ziume ndiye pena timangotenga nsalu ndi kungowakutira nsalu zokha kudikira kuti zikauma tiwasambitse avalenso chifukwa zovalazo ndi zochepa mwafotokoza kuti zovala sizingakwanire kumamuveka mwina wamkaziyo ali ndi zovala zingati wamkazi ndisaname kuti ali ndi zovala zomwe zamakubwerekana palibe kuti chachikazi zonse amangobwerekana chifukwa ndi ngati makanyera momo anawo zovala zonse ndi makanyera momo okhaokha palibe dress palibe sketi ayi palibe dress sketi tinazo ndi timalaya zovalazo ndi makanyera momo palibe wamkazi amene akuvala kuti ichi changa ichi changa komanso zovalazo akakodzera ndikumatha kuyanika sowa mwina sopo kuti ndingathe kuchichapa kawiri kuti mwina akapanga avalenso chifukwa chosowa sopo ndiye ndimapezeka ndikachiyanika chikauma nditenge ndimuvekenso chili ndi mikodzo yomweyo ndikayanika pamwambapaja ndimadikira kuti zikauma ndimuvekenso wina akakodzeranso ndimapezeka kuti timangowakungira ana aja nsalu kudikiranso kuti zovala zija ziume koma kuti ndichape ndiye sindikumazichapa chifukwa chokusowa sopo mwina tsiku limene anthu othandizawo sadakupatsire ndi sopo yomwe ndiye timangoziyanika basi kuti mwina zitani zingoukha mikodzoyo kuti tikasambisa anawo athe kupeza chovala chabwino ndiyeno mwina mukakhala kuti mwawaveka nsalu nsaluzo zimakwanira panopa ndithu pali nsalu pachingwepo nsalu zimenezo zimakwanira kuwafundika anawo ayi nsaluzo sizimakwanira basi nsaluzo zilipo ndi aliyense ziwiri ziwiri basi ndiye ziwiri ziwiri akakha kuti akozera zinazo ndimatha kungonkulungira nsalu imodzi kudikira kuti nsalu imene wina akozerayo iwumenso ndinsinthire ino kutanthauza kuti nsalu zilipo six zokha ee nsaluzo zilipo six nsaluzo ndi ngati zochepera nsalu six ndiye mapangidwe ndi anawo zikukhala ngati zikuperewera ndi zocheperapo mateweranso ndi- ndi a nsalu amene tinang'amba nsalu zakale zimene tikukhala ngati tikuwaveka anawo matewera alibe og- ngati ogula ayi koma ndi nsalu zimene tinang'amba ifeyo koma matewera ndi ochepanso matewera ongati ogula anawo alibe matewera amene alipo tinang'amba ngati nsalu koma matewera ndi ochepa koma mababy pantinso ndi atatu amene tinathandizidwa ku chipatala ndi tizipewa zitatu zimene tinakhala tinathandizidwa ku chipatala ndeno mukakhala zoti zipewa zimenezi mwazichapa anawa akumavala chani tikazichapa zovala zimenezi anawo sakumavala tuma- tikumadikira zikauma anawo avalenso zomwezo koma nthawi imeneyo tikachapa anawo sakumavala zipewa zina zilizonse kumbali mafuta odzola alipo ayi mafuta odzola palibe tikapeza ka ndi kaglycerin komweko kamene tingathandizidwe timathazo kumazoleka ngati ana omwewonso ndi glycerin zoti ana amazola vaseline ana aku- ayamba kale kudzola glycerin Eh, tikuwazoleka chifukwa chokuti ndalama komanso chifukwa cha mavuto kuti vaseline sitingathe kukwanisa kugula ndalama ndiyo ngati yovutirako ndiyeno mukakhala zoti mwawazoleka ah, glycerin amenewa thupi lawo limakhala bwanji thupi lawo limakhala losaoneka bwinobwino khungu lawo limakhala ngati likukhakhalirako chifukwa chokuti anawa achepa ndi mafutawo ndi glycerin ndi zovutirako mawu anu kwa amalawi ndi otani mawu anga kwa amalawi ndili kupempha kuti amene ali kufuna kwabwino amene amene angathe kukwanisa kuthandiza ayeneka kutithandiza ndingathe kunena pano pa rediyo ndikutha kufotokoza kuti ndikunena kuno kwa malawi wa- amene wakufuna kwabwino amene angathe kuchimva ndi atha kuthandiza kundithandiza pa mavuto amene ndakumana nawowa paine ndekha sindingathe kukwanisa koma ndikudalira kwa anthu wina aliyense amene angathe kuchimva athe kundithandiza pa vuto limeneli kumbali ya ngati zovala transport ya kuchipatala komanso nsopo komanso ngati chakudya nsalunso ndizochepa ndi ana atatu zimapezeka nsaluzo zimaperewera mashawelonso palibe mafulanero amene alipo tikuwanyamulira ana ndi amenenso tinathandizidwa ngati ku chipatala chipatala amene ali atithandiza ndi amene tikunyamulira ana koma mafulanerowo ndi atatu tikumadikira omwewo akapanga kukozeranso tikumayanika omwewo ku sikelo maambulereso tilibenso ndi zuwali timapezeka mwina tikulephera kusikelo chifukwa cha zuwa ndi ana ndi zimakhala zovutirakonso
mayi dorothy ngoma ndi katswiri pa nkhani zochembere wabwino ndipo akulongosola za mavuto omwe angadze ku miyoyo ya ana awa ndine mayi dorothy ngoma padakali pano udindo wanga mbuyo mmandidziwa kuti ndimanenerera kwambiri nkhani ya zaumoyo zina ngati zimenezi koma mwezi wathawu chinakomera a president a dziko lino kuti anandisankha kukhala advisor wa ku ofesi kwawo wa purezidenti pa nkhani ya uchembere wabwino mayi wabereka ana atatu pamene amafika ku nyumba apeza kuti munthu wa bambo wathawa akuti sakwanitsa kusamalira ana atatu zimenezi akuti zikukhudza kwambiri umoyo wawo chakudya pakhomo zovala ana komanso zofunda palibe mwina ndemanga yanu ndiyotani ndi zomvetsa chisoni kuti ah, mzibambo wabwinobwino kuti ali ndi banja lake ndipo onse amayembekezera kuti mulungu apatsa mphatso ndipo mwachisomo mulungu sanapatse mwana mmodzi apatsa ana atatu mzimayiyo sanasankhe akanafunsidwa mwina akananena kuti ambuye mungotipatsa mwana mmodzi koma chinamukomera mulungu kuti mwa chisomo chake ana atatu ndeno mukunena kuti mamunayo wathawa kuti anawo achulukitsa abadwa atatu nthawi imodzi sakwanitsa zakudya mikaka ana atatu kuyamwa sizingatheke kuyamwitsa ndoti mzimayi ayenera ndithu kuthandizidwa ndi mkaka wa extra kandi ndi zina zotero kandi matewera ah, ndi zinthu zofunikira pakhomopo ndiye mukuti mzibambo wathawa nkhani ndiyo kuti zimene zoopsa kwambiri nzopanda umunthu mzibambo sayenera kuthawa olo zivute bwanji si nkhani ya kuti kubereka kokha koma pamatha kubera matenda oti mwina kokachira kucha zina zavuta mzimayi wavulala samayenera mzibambo kuti athawe timayenera kuti tikhale limodzi pa umunthu mzibamboyo iye monga mutu wa banja mmene mulungu ananenera azithandizira azidziwa chochita kodi ndikapempha kuti kodi ndikadandaula kuti iyeyo ku ana kubadwa atatu si sanayambe iyeyo ana amabadwa kumene atatu ena folo ena sikisi kumene nthawi imodzi akanayenera kuganiza kodi iye ali ndi abale ake akuchimuna abale akuchikazi nanga kumpingo amapemphera kuti nanga mwina a mp nanga mwina kwa dc kuli chithandizo Ah, nanga mwina ku chipani kuli chithandizo osangothawa sona akamthawa mzimayi wangochira kumene ana atatu ndi ofowoka pa khomo nsima palibe oyenera kuthamangathamanga ndi mzibambo nkhani zimene zoti zikuchulukirachulukira ndi zofunika kuti amalawi pa umunthu tikuyenera ndithu kumakambirana kumene amene tili atsogoleri mafumu matiye uh, mavileji eh? azibambo mukutani kodi azibambo ndi amene mulungu ananena kuti akhale mitu ya banja pa mitu ya mtundu wanji yothawayo zimenezotu ndi zoopsa ndipo zomvetsa chisoni tikuyenera kuti atsogoleri kumidziko ndi kukambirana komanso mwina kuathandizira azibambo ofowoka ngati amenewo chifukwa mwina apa akanapezeka wina omuthandiza azibambo maganizo sakanathawa achibale ali kuti akumpingo ali kuti olo ku chipani kumene kaya ndi chipani cha congress kaya ndi chipani cha dpp kaya ndi chipani cha chani kumene iwo amakhala ngana nawo akanayenera kukadandaula kuti ena apezeka awiri atatu masiku anonso ndi social media nkhani imene ikangoyikidwa pagulu ma ambiri akumadzipereka ndithu mbuyomu tinaona nkhani ina yake mpaka na first lady ndithu anapita anakafika ndi katundu wambirimbiri chuma chambirimbiri kukalithandiza banja limenelolo ndiye abambo amenewawa kumene aliko ine ndingofuna kunena kuti abambo inuyo simunapange za umunthu mubwerere mukathandizane ndi a- ndi akazi anuwo maganizo othandiza atha kupezeka mmanyumbamo anthu ali ndi zofunda ena anasiya kubereka kalekale ali ndi tizovala tana ndi zina zotero akanatha kuthandiza koma kuthawa ayi azibambo chonde kumene kuti kuonjeza zenizeni timafuna tidziwenso kuti ana amenewa akuti anabadwa masiku osakwanira komanso makeji awo ndi otsika mwina potengeranso kuti munthu wammayi ameneyu mmene amafotokozera mpologalamu imeneyi amafotokoza onena kuti akumadya pa tsiku kamodzi zimene zikhuza bwanji moyo wa ana mzimayi oti wachira ana atatu akuyenera kuti mwina azidya olo ka folo olo ka 5 nsima phala zipatso madzi ambiri ndi zina kuti mkaka uzituluka wambiri akudya kamodzi pa tsiku sizitheka ana osakwana masiku ndiye kuti enawo anyentchera atha kumwalira koma mmene mwayitchulira nkhani imeneyi ndiganiza muyilemba muyiponye pa social media anthu ena akufuna kwabwino olo kuwajambula kumene ah, kaya kupita kwa dc ah, even ku ministry ya social welfare tili ndi nduna atsogoleri athu amene tinawasankha nkungoti nkhaniyi sakuyidziwa chifukwa tili ndi atsogoleri wothamanga kwambiri akadziwa ngati nkhani imeneyo ndiye kuti atha kuthamanga ndithu ifeyo anthu wamba amene tili kufupi ndiwapemphe kumene kuti kaya ndi amipingo kaya zipani azimayi amene tili kumene kuti akanapangabe limodzi limodzi kuthandiza mayi mzathu ineyo ndili kuno ku lilongwe ndili kutali olo atapezeka onena kuti amayi mmanena kuti inu mutothandiza nditha kuthandizadi nditha kutolera ziwiri zi- zitatu atapezeka kuti okaduleni pakuti nditha kuthandizana ndithu osati mayi yekhayi koma tizithandizana wina aliyense umenewo nde umunthu amene apurezidenti athu achakwera akufuna kuti tizipangira amayi chakwera amayi purezidenti afirst lady ndi mayi wa mulungu ndi munthu wodzipereka nawonso nkhani imene ndizoti ikapeza sangangokhala phe iwo khalidwe lawo samakhala phe amadzuka ndithu amathamanga ndipo ine ndikudziwa kuti nkhani imene ikapeza athamanga ndithu
kodi ofesi yoona za chisamaliro cha anthu ku blantyre ikuchitapo chani Stefano Joseph, district social welfare officer Blantyre. Poyambirira mwina tinenedi kuti zoonadi tikudziwa nkhani ya amayi amenewa. China chimene chinachitika nchoti mwina anawo atabadwa I think kuna ali anthu ena amene anawauza kuti anawo afunika thandizo ndiye anapita ku bungwe lina limene limasunga ana kuti athandize kulera ana. ndipo zimene zinachitika nzoti ana aja ata- atapita kubungwe kuti anapeza kuti bungwe lija linanena kuti limasunga ana akazi okhaokha ndiye pa ana aja pali pa ana atatuwo pali mmodzi wamkazi ah, ena awiri amuna nde anatengako mwanayo kupita naye bungwe limenelo so ifeyo titabwera ngati aso- osamalira anthu tinanena kuti ayi arrangement imeneyo siyoyenera kuti ana atatu amayi awo ali bwinobwino azikula wina ena kwina ena kwina ndiye tinachita oda ndi thu kuti anawo abwerere ku nyumba ndiye anabwerera onse atatu amakhala ku nyumbako chachiwiri tinachionena kuti ndi nkhani ya mathandizo anawa bambo awo anathawa tinapeza bungwe lina imene timati akwed lifeline amene anawathandizira ndi chimanga tinapatsira amayi amenewa chimanga mwati kuti 100 kg amene ali matumba awiri achimanga kuonjezera apo anawa alembedwano mu program imene timati family support program kunena kuti ngati iwowa pazifunika mkaka ndi zina zimenezo zithandizira komanso kuonjezera apo pali nkhani ya talembera kalata ofesi ya anzathu yazosamalira anthu ya ku Thyolo kuti bambo amene anapanga zimenezi afunidwe ndipo papali malamulo amene amanena kuti amene aliyense abereka ana ndi zina akuyenera atenge udindo